Kababulon televisiɔn ɲɛmadabaw an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ nin waati na sa ni aw ye an ka jabaraniso de sugandi walasa aw bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin kɔni bɛna kɛ laada ye an fɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka sanga ni kari o kari ye an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min ni o bɛna tali kɛ an ka jamana fasiri gafew olu ye dako minnu sɔrɔ k'a tɛntɛn k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka na bila bi kari in na o tuma na jamana fasiri gafe jɛmu kari o kari a bɛ aw hakili to a la kababulon jabaraniso sanfɛ an bɛna lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o tuma na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kababulon jabaraniso sugandili la ani a kanuni na walasa min ye kunnafoni ɲuman ye kunnafoni jɛlen aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dimasidon in na k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka jabaraniw ɲɛkɔrɔ minnu ta ye telefɔni androidiw ye minnu ta ye ifɔniw ye minnu bɛ ni olu ta ye tabilɛtiw ye hakaja ka taa se ɔridinatɛriw ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw bisimila dɔgɔkun jamana fasirigafe jɛmukan kɛnɛ kan dakun damadɔ o de bɛna kɛ an donkan ye bi nin ko dakun damadɔ o ye ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka na bila bi kari in na an ka jamana kunnafoni sɛbɛnnaw daka kalimu kɔni sɛbɛkɔrɔ ji cɔrɔna dakun minnu kama an bɛna olu de ɲɛbila kɛ aw ye sisan ni dakun bɛ yen nɔ min ni o ye jamana fasiri gafe tigilamɔgɔw kɔni ka dabaji nɔ kosɛbɛ o ye depite Sumayila Sise ka bilali ye a ɲɛmadogobaw fɛ kalo wɔɔrɔ don sigi don kan Sumayila Sise a ye a ka denbaya lasɔrɔ an ka jamana faaba kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan muwuman M5 RFP ye kunnafonidi lajɛ dɔ kɛ ka sanga ni tranzisiyɔn ko ye fasiri gafetigiw da sera o ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni mɔgɔ hakili la k'a fɔ olu bɛ u kun fɛ n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye u y'a jira kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔ ala ka si di a lakalibagaw ma furancɛrɔ fanga kɔni cogora a tɔ ye fɛn jumɛn sisan o ye baara ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ fasiri gafe caman bɛ yen minnu ye nin dakun in kɛ u ka ɲɛbilaw ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na nin de bɛna kɛ an ka bi dɔgɔkun ye jamana fasiri gafe jɛmu nin ye a ɲɛbilaw ye minnu ni olu bɛna tɛntɛn ka di aw ma sisan yanni o cɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ne an bɛ ɲɛmadali dɔ kɛ ka sanga ni an kɔkɔrɔdonbaa ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ŋunu ale san sɔrɔ man di ni juru tɛ an bɛ segin ka na sɔɔni dɔrɔn miniti fila kɔnɔna na min ye jamana fasirigafe jɛmu ye k'o tɛntɛn ka di aw ma an bɛ sira di an kɔkɔrɔdonbaaw ma
an filɛbagaw mɛ ɲɛna kɔnɔ mana si ɲɛna kɔnɔ den ta dugu la min da bɔra kuma in kɔrɔ ye mun ye an ka su damu ɲɛfɔ an ɲɛna kabini bi ma se kalanden colonninw ta an bɛ fura dɔw fara ɲɔgɔn kan furabulu lo wa fɛn min lo n kɔni tɛ ka ala ye k'a lɔn a kun ye mun ye k'a bɔ dibira k'a bila yeelen na nanbaratɔw bɛ ka kuma min fɔ a ɲɛna ka aw bɔra ka kuma can yira a la nin de ye su damu ye a filɛ a ɲɛfɔra a ɲɛna cogo min na a b'o cogo de la n'a ka dɔ wɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ o tɛ su damu ye kalanden colonninw minnu nana a ma fɔ a ɲɛna bamanankan na ko ne ka mɔgɔ ka ɲindimi furakɛ k'a ka jugu i ka tigɛ si ma o tuma na su damu cataribɔ tɛ koyi baara ɲɛlɔnni ko lo n'e ka baara min ɲɛlɔn dɔrɔn k'a bila sira kan i b'a ɲɛ le sɔrɔ o tuma na su damu yɛrɛ yɛrɛ le filɛ de dɔgɔtɔrɔ usumani jara ta su damu le ye nin ye siga tɛ min na o le ye nin ye a bɛ nin barani de kɔnɔ a mana ladege ladege cogo o cogo la a ye dɔgɔtɔrɔ usumani jara wele a ta nimoro la 66 19 19 22 74 24 24 16 83 00 73 43 bakɔ jikɔrɔni station ɲantaw kɔfɛ balontan terrain kɛrɛfɛ bakɔ jikɔrɔni sugu kɛrɛfɛ yɔrɔ wɛrɛ ma fɔ a ɲɛna wa dɔgɔtɔrɔ Ousmane Diarra représenté tɛ Mali fan si den kelen fɛ ala sago a bonya baara wa kangarala kanu dɔgɔtɔrɔ Ousmane Diarra n'a ta baarakɛɲɔgɔnw n'a ta laboratoire k'a daminɛ a daminɛ na fo ka na se a laban yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ agrément de b'a bolo yamaruya b'a bolo wa ni laboratɔri baw le bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ usumani jara mana i tɛgɛ minɛ k'e b'a ta fura pirater walima k'e ta fura dilan k'a tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ usumani jara ta fura la e mana minɛ min mana e sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ wɔɔrɔ e ka ɲini ko lo ɲinifɛn de ye sɔrɔfɛn ye ala sago a bonya b'a la ne bɛ dan yɔrɔ nin na su damu filɛ ka su ja mana mana mana mana k'a kɛ n tama tama kalo kelen traitement don hakɛto b'o kan sɔli ala mamadu
hatɛ an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an seginnen ye ka na an ka jamana fasiri gafe jɛmu kɛnɛ kan an y'o de fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka na bila kari in na an ka jamana kunnafoni sɛbɛnnaw n'o ye fasiri gafe tigilamɔgɔw ye u ye dakun minnu ni u y'o sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn an da bɛna se olu de ma i n'a fɔ ɲɛbilaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an b'a daminɛ ni gafe min ye o ye nouvel horizon olu tun kun y'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan kɔni a waleyara min ye sumela sise ani sofi petroni u ka bilali kɔni a dankɛnɛmayara sisan ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli dɔ ni o kɛra kɔsa in na jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ ale ma ko zesim le nouvel horizon mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn don octobre kalo tile duuru olu ka o dantigɛlen senfɛ olu ma yiranyiran fiyewu k'a jira k'a fɔ min ye sumela sise a bilala ni o y'a sɔrɔ dɔw tun kɔni sigasigalen don a la olu kɔni ka hakilina kɔni ma falen olu hakilina bɛ a cogo kɔrɔ la ka sanga ni alamisadon ye octobre kalo tile seegin yɛrɛ don kunnafoni sɛbɛntiyara an ka masakɛ dagayɔrɔ fɛ jɛkulu min fana sigira sumela sise bilali kama o président o fana ye kunnafoni sɔnji la ka taa se an ka jamana minisirikuntigi kɔrɔ n'o ye usman isufi mayiga ye fɛn min ye faransi jamana ɲɛmɔgɔyaso ye nouvel horizon ka fɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'u da don file kelen na k'a fiyɛ ni ka honorable sumela sise a ka bilali ko suma fɔ a bɛ se farinyawale tigilamɔgɔ sigiyɔrɔma kɛmɛ fila ani dɔ ma minnu ni olu labilara walasa sumela sise ani sofi petroni olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ cogo min na nin ye journal le point ale ka bɔli ye ka sanga ni a ka dakun ye journal le point ka ɲɛbilaw la a y'a jira k'a fɔ sumela ka seginni a ka denbaya la nin ye jigiyaw bangenen ye kura ye sumela sise ale min kun ye fanga sinamatɔn ka ɲɛkun ye a ɲɛmadogobaw ye cɔmi k'a la marisikalo tile mugan ani duuru tɛmɛnen waati min na a tun kun bɛ wulikajɔ la min ye député kalata lakamuniw ye ɲafunke kɛrɛnkɛrɛnma tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na a bɛ minɛ waati ni min na coyi sigana caman tun kun ye bolodenkɔni ɲɛsin amadu kunfa ka jɛkulu ma n'i ye sumela minɛyɔrɔ jateminɛ journal le point ka fɔ la nin jɛkulu in de ka mara bɛ boli n'o ye amadu kunfa ye ale de ka mara bɛ boli nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan jɛkulu in dun a jirala k'a fɔ rezo alikayida bolofara min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu ka lasigidenw don sumela sise ani musolaka in n'o ye faransi jamana kɔnɔden ye olu mɔgɔ fila dɔrɔn kun tɛ bolo la banbaancimaw bolo a bɛ se mɔgɔ naani ma minnu ni olu bilala ka bɔ ayiwa kaso jugu in na journal le point ka dantigɛli la u y'a jira u ka fasiri kɔnɔ k'a fɔ jadisi ninnu minnu ni olu de bilalen filɛ nin u bilala ka bɛn ni waati ye waati min ni an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kuraw sugandira wa o kɔfɛ min ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ elhaji ibrahim bubakari keyita ye a kɛra ka bɛn ni ale fana ka fanga dafirili ye ka sanga ni utikalo tile tan ani seegin ye jamana maa ɲɛmaa kuraw ka sanga ni octobre kalo tile 4 ye journal le point ka fɔ la olu kɔni ye terroriste maa kɛmɛ ni kɔ ɲɔgɔnna de bila walasa min ye sumɛla sise ani sofi petroni faransi jamanakɔnɔden olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ cogo min na ka kɔn sumɛla ka bilali ɲɛ journal le point ka fɔ la min ye sumɛla ɲɛmadugubaw u y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ kolomaw u ka tɔn yɛrɛ ɲɛnamaya tɛ taa minnu kɔ olu minɛnen don an ka jamana marabaw fɛ o tuma na walasa ka se ka sumɛla ani sofi petroni ni kunmabɔ u y'a ɲini k'a fɔ u ka jihadisi maa kɛmɛ ni kɔ bɛɛ olu ka se ka labila tile fila o kɔfɛ u labanna k'a jira k'a fɔ a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ a bɛ se mɔgɔ kɛmɛ fila ɲɔgɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen de bilala walasa min ye sumɛla sise ani sofi petroni ka taa se itali jamanakɔnɔden fila ma olu bɛ se ka fiɲɛ lasɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ka bilali kɔni ma kɛ bilali gansan ye kalo wɔɔrɔ kɔfɛ don sigi don kan min ye depite sumɛla sise a bilala nin ye le soir de bamako ka nisɔndiya ɲɛbila ye a ka jumadon bɔ la na ka sanga ni octobre kalo tile kɔnɔntɔn ye cɔyi le soir de Bamako ka fɔ la Sumɛla tun kun minɛnen don jɛkulu fɛ a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye GSIMI tiɲɛ don k'a fɔ wulikajɔ caman tun kun kɛra yanni ka se bi ma jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ kunnafoni ɲinini fɛ ka taa se Mali lakana tigilamɔgɔw ma Ha ka ja an dɛmɛbaa jɛkulu ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sumɛla labilali kama ninnu bɛɛ lajɛlen de ye wulikajɔw kɛ k'u hakilinaw ni u ŋaniyaw kɛ kelen ye walasa min ye sumɛla sise a bɛ se ka bila ka bɔ farinya wale tigilamɔgɔ ninnu bolo cogo min na kabiri kunnafoni kɔni bɔra ka bin k'a fɔ sumɛla sise bilala nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka ŋunuŋunu caman de dan sira la ŋunuŋunu minnu ni mɔgɔw tun kun sigalen don a la yala sumɛla sise a bɛ balo la yɛrɛ wa yala sumɛla sise a bɛna bila ka bɛn ni don jumɛn walima san jumɛn ye journal le soir de bamako ka fɔ la siɲɛ caman a bɛ fɔ ko sumɛla sise bilala nka o bɛ taa sɔrɔ foyi ma kɛ ko la fɔlɔ maliden cɛman ni maliden musoman kun sigilen bɛ ka kunnafoni duman min kɔnɔ o kunnafoni de bɔra ka bin alamisadon min ye depite sumela sise ka bilali ye a kelen dɔrɔn tɛ sumela sise sofi petroni ani itali jamana kɔnɔden wɛrɛw olu fana tun kun ɲɛma dogolen don farinya wale tigilamɔgɔw bolo nin ye journal l'indépendant ka ɲɛbila ye ka sanga ni a ka jumadon bɔli ye octobre kalo tile kɔnɔntɔn cɔyi sisan kɔni yirayira banna tanbaki banna hakilina filanfila banna kunnafoni bɔra ka ben min ye sumela sise ye a labilara a ye kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna de kɛ a ɲɛmadugubaw bolo journal l'indépendant ka fɔ la tile kɛmɛ ani tile bi kɔnɔntɔn opposition ɲɛkun n'o ye sumela sise ye a bilala octobre kalo tile seegin don n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma ani mɔgɔ wɛrɛ fana tun kun bɛ ɲɛmadugu in na n'o ye faransi jamanakɔnɔden min tɔgɔ ye sofi petroni ka sanga ni nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati ye safo seli waati min ye sɔrɔdasiw ka pankurun ye o de kun kan ka bɔ ni maa ɲɛma dogolen ninnu ye ka na n'u ye an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ o waati kelen de cɔyi journal l'indépendant ka fɔ la hali bi pankurun ye sira minɛ ka bɔ tesalit kidali marabolo kɔnɔ ka na cun an ka jamana faaba kɔnɔ ka sanga ni olu yɛrɛ ye kunnafoni sɔrɔ sɔrɔ sira minnu fɛ mɔgɔ o mɔgɔ minnu ni olu tun kun ɲɛma dogolen don ni u bilala n'u donna pankurun in kɔnɔ k'an ka jamana faaba kɔnɔna sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tun kun ka kɛnɛ u ni na nka a yirala k'a fɔ hali bi u k'u hakili to u ka kɛnɛyaw la hali bi journal l'indépendant ka walawalali la waati min na sumela sise minɛnen don k'a ɲɛma dogo a ka minɛni kundala yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'o ye kalo wɔɔrɔ ye don kelen n'a da kelen maa si ma bɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ nin fariyawale in cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ anw de nɔ don a nana se kisa dɔ yɛrɛ la l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la malidenw tun kun sigara n'o y'a sɔrɔ depite sumela sise yɛrɛ bɛ balo la fo ka taa se utu kalo o bɛ taa sa kumani min na diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ni olu siranna kɛlɛw ɲɛ ka t'u ɲɛmadugu yɔrɔ wɛrɛw la o jɛkulu nana ka na sɛbɛn dɔ di sumela sise ka denbaya ma n'o ye bataki ye min b'a jira k'a fɔ sumela sise yɛrɛ a bɛ balo la wa sɛbɛnni kɛbaa kun ye jɔnni o kun ye sumela sise yɛrɛ ye o sɛbɛnni kɛ kun ye min ye a ka se ka dɔn a ka sɛbɛnnikɛ nɔfɛ k'a fɔ ale sumela sise bɛ balo la l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la nin kɔni bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye sumela sise a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ nka ka kɔn u ɲɛ tɛrɛmɛliw de kɛra min ye falenw ye kasoladen falenw olu de kɛra a bɛ se jihadisi kɛmɛ fila ɲɔgɔnna ma minnu ni olu fana labilara fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yanni farinya wale tigilamɔgɔw ka sumela labila l'indépendant y'a jira tuguni k'a fɔ bilali kɔfɛ nafolomugu de kɔni sarala walasa sumela sise ani sofi petroni olu bɛ se ka bila cogo min na nka l'indépendant labanna k'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni ɲininkali dɔ tomi o ye jumɛn ye k'a fɔ nin nafolomugu min saralen filɛ nin ye terorisiw ye ko maa kɔni bɛ se ka sigi a kan k'a fɔ farafinna saheli jamanaw kɔnɔ min ye farinya wale ye hali bi don dumanw bɛ kɔfɛ ka na a ma se ban ye fɔlɔ journal l'indépendant kɔfɛ min ye kunnafoni fasiri gafe wɛrɛ tuguni n'an b'a fɔ ale ma ko le sphinx olu fana da sera honorable sumela sise ka bilali ma ani sofi petroni an bɛ kalimu sɛmɛ min kan o ye hali n'o y'a sɔrɔ a kɔrɔfɔ kɔni kun cɛ man ɲi olu da dɔɔni ko ni a kɛcogoya kama ka sanga ni para ɲɛfila ye kununko kɔnɔ olu de tun kun y'a jira ka sanga ni jumadonya dɔ ye ko min ye honorable sumela sise ko a bɛ dugu jukɔrɔ so dɔ kɔnɔ alhaji ibrahim bubakari keyita nɔ na n'o ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye o n'a kunnafoniw laban bɛ k'a jira k'a fɔ min ye sumɛla sise a tun kun ɲɛma dogolen don kɔrɔnfɛmɔgɔw yɛrɛ de bolo lakika yɛrɛ la ko maa kɔni bɛ se k'a fɔ min ye kunnafoni fasiri gafe le sphinx ye a donni kama u ye fili bila maliyɛn camanba de kun na nka o n'a ta bɛɛ sumɛla sise ka bilali kɔni u ye fila fila ta a la hali n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ kunnafoni janbaw ye sumɛla sise ani sofi petroni sisan kɔni u bilala o kɛra le sphinx u ka ayiwa dugumana kunnafoni dɔ ye ka sanga ni u ka octobre kalo tile kɔnɔntɔ kunnafoniw bɔli ye kunnafoni di gafe le sphinx u kɔni ma walawalali ni ɲɛfɔli janba kɛ ka sanga ni sumɛla sise ka bilali ye nka u fana bɛ jɔrɔnanko dɔ ta ni k'a da kɛnɛ kan o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ sumɛla sise bilali min kɛlen filɛ nin ani sofi petroni ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hali bi dibidibi yɔrɔ dɔw bɛ a koɲɛw kɔnɔ minnu ni olu ma da kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ bala yɔrɔ bɛɛ ma fɔ malidenw ani diɲɛ seleke naani bɛɛ ye u kɔni ye layidu di n'o ye journal le sphinx mɔgɔw ye k'a fɔ don nataw la u kɔni bɛna segin a koɲɛ kan hali bi u bɛn'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka se ka maliyɛn cɛman ani maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen bɔ a kunnafoni kunpan na cogo min na hali bi ka sanga ni dɔgɔkun kunnafoniw ye k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila kari in na an ka jamana fasiri gafew ye kalimu ɲɛgɛn waleya wɛrɛ kan tuguni waleya min ni an bɛ se k'a fɔ o kɛra dakun la kumaba ye dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko m5 rfp olu ye kunnafonidi lajɛ belebeleba dɔ kɛ an ka jamana faaba kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na o kunnafonidi lajɛ senfɛ min ye an ka jamana fasiriso caman ye olu ye tɛntɛnni kɛ ka sanga ni m5 rfp ka kunnafonidi lajɛ in ye an b'a daminɛ ni kunnafonidi so min ye a bɛ fɔ ale de ma ko nouvelle horizon ka sanga ni nouvelle horizon mɔgɔw ka bɔli ye u kɔni y'a jira u ka ɲɛbila la ko ni mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ olu birilen ɲɔgɔn nin na nin ye m5 rfp mɔgɔ kumakan ye kɛrɛnkɛrɛn ma min ye sogɛl kokala mayiga ye ko ni mɔgɔw hakili la k'a fɔ mana de birila olu ɲɛ na olu kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka si di a lakalibaw ma m5 rfp kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u ye dantigɛli caman kɛ dantigɛli minnu ni olu bɛ ta ka sanga ni jɔyɔrɔ min bɛ u la ani hakilina min bɛ u la ani u bɛ ka baara kɛ hukumu min kɔnɔna na kabiri an ka furanjɔrɔfanga gouvernement sigira don min na an bɛ min da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nouvelle horizon mɔgɔw ka ɲɛbila la u y'a jira k'a fɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye gouvernement sigilen kɔfɛ m5 rfp ka kunnafonidilaw wele walasa u ka kunnafonidi lajɛ dɔw kɛ m5 rfp ɲɛmɔgɔyabolo ka dantigɛli la mɔgɔ min ye kɔrɔfɔ kɔni ta gale o ye sogɛl kokala mayiga ye ale kɔfɛ mɛtiri muntaga tali ka taa se ibrahima ikasa mayiga ma madamu si kajatu so mɔdibo sidibe imam umaru jara ani komite yɛrɛ ɲɛkun ɲɛkun olu caman tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka kunnafoni lajɛ in daminɛ ni dantigɛli sɛbɛn dɔ kalanni ye ka sanga ni m5 rfp yɛrɛ ka hakilina ani a kɔnɔnako ye o dantigɛli sɛbɛn in de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye wulikajɔ caman ye o taara olu kɔ kan fɛn min ye baara caman ye o bolodara an ka jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ma wele ni k'u hakilila ɲininkali kɛ kuma tɛ k'a fɔ olu ka tasa daminɛ u fana ka se ka u niyɔrɔ sɔrɔ ka fɔ a la nka u y'a jira k'a fɔ minɛn dɔ jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔn nin tɛna olu bali abada nin tɛna olu fari fa abada u ye mali kura kɛlɛ min daminɛ hali bi fo nin yɔrɔ in na olu bɛna tɛmɛ ni mali kura in kɛlɛ ye ka sanga ni imam mahamudu diko yala gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye imam mahamudu diko a hakilila bɛ a la wa walima a ni ɲɛmɔgɔw bɛ a jɛ la wa imam umar jara ale ye dantigɛli kɛ kɛnɛ kan yen nɔ ka sanga ni kunnafonidilaw ka ɲininkali ye k'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ imam mahamudu diko tun kun ɲininkara gouvernement min sigilen filɛ nin min ye mohamɛd saliya ture o dɔrɔnpe tun kun tɛna ta ka don gouvernement kɔnɔna na ka maa tɔw to yen mɛtiri muntaga tali nouvelle horizon ka fɔ la hali bi u y'a jira k'a fɔ u ka dantigɛli kɔnɔna na ale da sera min ma o de ye ko mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ M5 RFP sara a su donna ka ban ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye mouvement du 5 juin M5 RFP hakilina de don jamanadenw de don olu kɔni ye kɔrɔfɔ caman mɛn nka olu tɛn'u sigi k'u bɛna maa jaabi kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛna maa ka kiiri ta k'o da lɛfɛ kan k'a yanga olu kɔni bɛ min dɔn n'o de ye k'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn min na olu bɛ maliko kɛlɛ de la n'o ye M5 RFP olu tɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ la Nouvel Horizon ka fɔ la Nouvel Horizon kɔfɛ fasiri gafe wɛrɛ fana bɛ yen minnu ni olu ye kalimu ɲɛgɛn ka sanga ni M5 RFP ka kunnafonidi lajɛ in ye dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye le soir de Bamako le soir de Bamako y'a yira a ka jumadon bɔlan na ka sanga ni M5 RFP ka kunnafonidi lajɛ in ye k'a jira k'a fɔ kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔra M5 RFP mɔgɔw fɛ k'a fɔ u bɛna wuli ka siraw taama min bɛ tali kɛ sariya ko nasira kan baara o baara waleya o waleya baara bolodalen fɛn o fɛn ni o de taara ka a boloda an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ min ye furancɛrɔ fanga ye u ka kan ka labaara sariya min kɔnɔ n'o kɛn bɛ a damana gafe ba kelen ye ni baara fɛn fɛn bolodara k'a sɔrɔ o sariya gafe in kɔnɔ kuma ma da kɛnɛ kan maliden bɛɛ ka se k'a kɔnɔfɛn sidɔn k'u bolo dayɔrɔ ni u bolo bilayɔrɔ dɔn k'o kuma na jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi a kan k'a fɔ olu na sariyasenw bɛɛ lajɛlen taama walasa ka kiri ni wɔyɔ ta k'u sɛgɛrɛ jango jamana in bɛ se ka kɛ kiiriko jamana ye jamana in bɛ se ka kɛ jamana ye jamana min ni maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ se ka ta ni k'a don ba la hali bi le soir de Bamako ka fɔ la ka sanga ni M5 RFP mɔgɔw u ka nin lajɛ in ye dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye M5 RFP ye u ye jateminɛw kɛ k'a fɔ olu kɔni kɛra kɛrɛfɛden ye nin ko in na n'o ye gouvernement kura sigili ye o kɔfɛ tuguni ni maa bɛ se ka min kɔni to i hakili la bakurunba la o ye k'a fɔ kunnafoni lajɛ in kun fila t'a la kun kelen dɔrɔn min ye M5 RFP ye baara minnu kɛra hakilina minnu b'a la ka sanga ni transition ko ye u b'a fɛ k'o de fɔ malidenw ye bawo ko kunnafoni caman bɛ k'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni transition ye min ye M5 RFP ye k'u ka fɔlenw b'a la u ka kɛlenw b'a la Professeur Kokala Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye olu ka nin jɛkuluba in ye, olu sigilen tɛna to k'u bolo da u sen kan abada, u bɛna wulikajɔw ta hakaja n'a bɛ kɛ sariya wulikajɔw ye walasa Malidenw ka kɛlɛ a kana se ka ta ni k'a kɛ jɔnforonna kɛlɛ ye cogo min na, o kɔfɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasi minnu ni olu ye fanga dafiri, u kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka M5 RFP senkɔrɔmacɛ. baara o baara ni a kɛra ka sanga ni furancɛrɔ fanga cokoli ye M5RFP sen ma ye a la M5RFP da ma don a la o kuma na kunnafonidilaw k'a cari i n'a fɔ a ka d'u ye k'a cari cogo min na malidenw bɛɛ ka bɔ a kalama diɲɛmaa ka bɔ a kalama k'a fɔ baara o baara n'a bɛ ka kɛ transition kɔnɔ an filɛ waati min na i ko sisan min ye M5RFP ye olu tɛ kan ka u yɛrɛ ye a kɔnɔ abada min ye le soir de Bamako tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn kunnafonidiso wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ka sanga ni M5 RFP ka lajɛ min ni o de kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ale ma ko journal l'indépendant journal l'indépendant ka ɲɛbilaw la olu y'a jira k'a fɔ maliden kelen si tɛ yen nɔ min ni mana bɛna biri o ɲɛ na ko Choguel Kokalla Maïga de ye nin fɔ M5 RFP ka kunnafonidi lajɛ min ni o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na hali bi journal l'indépendant ka fɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ M5 RFP bɛ ka laɲini camanba de kɛ ani ka se ka kangari camanba de da ka sanga ni u jɔyɔrɔ ye nkalon min bɛ ka ta ka da u la yebalifɔ min bɛ ka ta ka da u la k'a fɔ u ye nin kɛ walima u ye nin fɔ o kuma na ko waati dɔ sen bɛ sa u ka bɔ k'u dan dɔgɔla dantigɛli kɛ jango a bɛ se ka dɔn cogoya min na u ta fan kɛta ni u ta fan fɔta ye min ye journal l'indépendant ka fɔ la a laɲininen don CEDEAO fɛ k'a fɔ min ye CNSP jɛkulu ye ko a kan ka tan k'a yɛrɛkɛ nka kɛnɛ kan yen nɔ min ye M5 RFP mɔgɔw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bɛ ɲini ka kɛ nɛnburuba ye a bɛ ɲini ka bɔ maliko la ni ka kɛ jɔnforoko ye bawo gouvernement kura min sigira hali n'o y'a sɔrɔ olu tɛ k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ min ye minisiriso nguloma naani sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ k'o ta lakana b'o la jamana kɔnɔna lakana b'o la min ye marabolow cɛmabɔli minisiriso ye o b'o la ha ka ja ka taa se malidenw ni ɲɔgɔn kanfɔ eh, ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn kanfɔ cogo min na o minisiriso bɛ o la kɛnɛ kan yen nɔ journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la min ye imam Umar Jara ye ale ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ min ye CNSP ye u tun kun ye hakilila falenfalen dɔ kɛ ni olu ye k'a jira k'a fɔ min ye gouvernement ye o bɛ di M5 RFP ma nka transition ɲɛmɔgɔya ani jɔyɔrɔ damadɔ o bɛ segin ayiwa sɔrɔdasiw ma jateminɛw nana a ye k'a fɔ bɛɛ kɔfɛ min ye M5 RFP ye a hakilila ma ta wa a fana ka maa ma ta ni ka don transition kɔnɔna na M5 RFP fana ye bolodenkɔni ɲɛsin ko wɛrɛ ma tuguni a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko charte de la transition ni o ye furancɛrɔ fanga yɛrɛ bɛ ka mara ni sariyasen ni baara bolodalen minnu ye u y'a yira k'a fɔ malidenw ye bɛnkan min kɛ ka sanga ni transition ko ye o bɛnkan kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen ma labato a ɲɛma baw siɲɛ fɔlɔ min na ni u ye tulolasɔmi kɛ ka sanga ni charte de la transition ye olu ye kuma dɔw mɛn a kɔnɔ kuma minnu ni olu ma fɔ malidenw ka ɲɔgɔn kanfɔ yɛrɛ kɛnɛ kan fiyewu nin kɔni b'a jira journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la min ye mouvement du 5 juin n'o ye M5 RFP u hakili kɔni t'a la k'a fɔ u bɛna dan nin yɔrɔ in na walasa min ye u ka hakɛw ani u ka kɛlɛ kun ye a bɛ se ka lase a laseyɔrɔ la cogo min na Hali bi ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ fasiri gafe tigilamɔgɔw ka dakun ye ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila kari in na ni dakun wɛrɛ bɛ yen nɔ ni an ka jamana kunnafoni sɛbɛnnaw ye tomi k'a kan kosɛbɛ o ye ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ furancɛrɔ fangako ye kunnafonidiso damadɔ bɛ yen nɔ transition ko yɛrɛ kunkan olu ye sɛbɛnni k'a kan an b'a daminɛ min na o ye journal Le Point journal le point ka sanga ni transition ye, olu y'a yira k'a fɔ baara kologirinmanbaw de bɛ an ka furancɛrɔ fanga mɔgɔw bolo, o kɔfɛ min ye gouvernement de transition min ni o de sigira sen kan nin ye, u bɛna baara camanba de kɛ minisirikuntigi Moctar Ouane k'a kɔni ka sigi a kan k'a fɔ baaraba de b'a bolo le point mɔgɔw ka walawalali la, u y'a yira k'a fɔ gouvernement de transition min sigilen filɛ nin, min ye jigiyaw ye ko maa bɛ se k'a fɔ a ma tiɲɛ pepe pewu kabiri octobre kalo tile duuru mali ye gouvernement de transition kura sɔrɔ o ɲɛmaa colonel major Bah N'Daw gouvernement min sigira minisiri mugan ani duuru baara kologirin min bɛ u bolo o de ye k'a fɔ kɛlɛbolo kelen o kelen n'o kɔni de bɛ mali kunkan walasa mali ka jɔ a sen fila kan u bɛna o kɛlɛbolow de ta san wolonfila jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɔrɔ minnu ni olu jɛngɛnna yɔrɔ minnu ni olu dafirila yɔrɔ minnu ni olu ko yɛrɛ tun bɛ ɲini ka dabila pewu nin jɛkulu kura sigilen u bɛna u bolo de di ɲɔgɔn ma walasa malidenw sigilen bɛ ka mali kura min kɔnɔ a mali kura bɛ se ka bɔ da la ni k'a ye kɛwalew fana na hali bi journal Le Point ka fɔ la ni sinsin yɔrɔ bɛ an ka transition ɲɛmɔgɔw la u ka kan ka sinsin kɛ fɛn min kan ni maliden cɛman ni maliden musoman bɛɛ sigilen bɛ k'o wulikajɔw makɔnɔ o ye yuruku yuruku min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yuruku yuruku kɛlɛli an bɛ don min na i ko bi maa kɔni bɛ se k'a fɔ transition tile damadɔ in kɔni bɛ ka jigiya camanba de yeelen mɛnɛ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ ka sanga ni journal le point ka fɔ ye jɛkulu min n'an bɛ se k'a fɔ kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko pôle économique et financier olu ye wulikajɔ kɛ tile fila in na ka se ka yugubali kɛ o yugubali senfɛ min ye an ka jamana foroba cakɛda ɲɛmɔgɔ caman ye olu minɛna ni ka u ɲɛmadogo walasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka boli u kan foroba nafolo min bɛ u nɔ na u bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan cogo min na o yugubali min ni o kɛra ni bolodi kɔni ɲɛsira maa ɲɛmaa dɔw ma ni ka tila ka laban k'olu minɛ k'u datugu o yɛlɛma min ni o kɛra ni maliyɛnw ɲɛ dara o kan ko maa bɛ se k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ ka farikolo ta an ka jamana kɔnɔ journal le point ka fɔ la a ko maliden sigiyɔrɔma caman de bɛ yen minnu ni olu haminanko ye yuruguyurugu kɛlɛli ye nka min bɛ yen ni maa bɛ se ka jɔrɔnako ta u la o de ye k'a fɔ a caman bɛ yen a wulikajɔw bɛ daminɛ nka kɔfɛ a bɛ tila ka laban i n'a fɔ jɛgɛkufura journal le sphinx ale fana ye tomi kɛ transition ka baara bolodacogo kan ka daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila kari in na journal le sphinx ka fɔ la min ye moctar ouane ye i ka dɔn waati min na journal le point kɔni bɛ ka jigisigi sɔrɔ ka sanga ni gouvernement kura in ye journal le sphinx kɔni y'a jira k'a fɔ olu jigi sigilen tɛ a ko la olu kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na o ye ka bɔ furanjɔrɔ fanga na ka taa i sen fila cun janfa kɔlɔn kɔnɔ journal le sphinx mɔgɔw ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ jigiyaw ma mɛn ka yanga o malidenw de ka ca minnu ni olu kɔni bɛ k'a ye diɲɛ don o don waleyaw bɛ ka ta transition tile kɔrɔ n'an bɛ se k'a jate i n'a fɔ janfa walew ka sanga ni journal le sphinx ka fɔ la olu y'a jira walima an bɛ se k'a fɔ olu y'u ka ɲɛbila kɛ ni ɲininkali damadɔw ye min b'a jira olu la k'a fɔ transition gouvernement min sigilen filɛ nin ye maa tɛ se ka i jigi da u kan ɲininkaliw ye jumɛn ye le sphinx ye ɲininkali min kɛ a ko fɔlɔ yala maa bɛ se ka sɔrɔ ni musaka minisiriso ta k'a kalifa mɔgɔ ma min ma deli k'a baara ɲɔgɔnko kɛ wa filanan yala maa bɛ se ka jamana foroba baara minisiriso ta k'a kalifa maa ma min fana ma deli k'o ɲɔgɔnna minisiriso walima o ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ walima o dɔnniya n'o kalan tɛ mɔgɔ min na wa o kɔfɛ tuguni yala maa bɛ se ka jamana ta jamana min bɛ degun ni gɛlɛya kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan k'o kalifa mɔgɔ kuraw ma minnu ni olu kɔni ma u tɛgɛ ma ko k'a jɛ ayiwa jamana in yɛrɛ labaarako ni jamana in yɛrɛ marako la journal le sphinx ka fɔ la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni jigi tɛ nin gouvernement in kan k'a fɔ a bɛna se ka malidenw ka kɛlɛ lase a laseyɔrɔ la n'o ye mali kura ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka gouvernement kura lagosi Le Sphinx ka fɔ la u bɛ ka gouvernement kura in lagosi ni dalilu minnu ye ko a dalilu kolo ka girin wa masala jɔlenw fana don a ko a maa fɔlɔ min ye minisiri kuntigi ye n'o ye Moctar Ouane mɔgɔ camanw de y'a jira k'a fɔ olu tɛ k'u yɛrɛ ye Moctar Ouane ka sugantili kɔnɔna na o kɔfɛ tuguni n'i ye Moctar Ouane yɛrɛ ta k'a lajɛ malidenw hakili bɛ yɛlɛmaba ni mali kura min na o mɔgɔ tɛ Moctar Ouane ye Le Sphinx mɔgɔ ka fɔ la hali bi Sphinx ye ko tɔ yɛrɛ tɔ tindi k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ M5 RFP mɔgɔw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye minisiri kuntigiya jɔyɔrɔ in ye olu de tun kun n'a ka kan maa bɛ se k'a fɔ a dannaya tun kun ka kan ka d'u ma wa u n'a jɔyɔrɔ in fana kun ka kan baw nin de tun bɛna kɛ sababu ye min ye M5 RFP fɛn min bɛ u kun n'u kan cɛ malidenw ka se k'o dɔn wa u ta n'u bila o bɛɛ de tun bɛ minisiri kuntigiya jɔyɔrɔ in na hali bi ka sanga ni furanjɔrɔ fanga kunkanko kibaaraw ye journal le soir de bamako ye tomi kɛ min kan o ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka musolakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka minisiri kuntigi kumaɲɔgɔnya k'a jira k'a fɔ gouvernement kura kɔni sigira nka olu jɔnna u niyɔrɔ la u ye dalilu kɛ min ye o ye décembre kalo tile tan ni seegin san ba fila ni san tan ni duuru an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen dɔ ta min bɛ musolakaw ka koɲɛ ta k'a don ba la n'o ye ka jɔyɔrɔ di musolakaw ma gouvernement kura min ni o de sigira mɔgɔ mugan ani duuru musow y'a jira k'a fɔ muso naani de bɛ gouvernement kura in kɔnɔ o muso naani tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni u hakɛ ka dɔgɔ le soir de bamako ka ɲɛfɔli la ka sanga ni musolaka ninnu ka wuli ka jɔw ye u y'a jira k'a fɔ alamisadon sɔgɔmada fɛ musolakaw wulila ni ka se an ka jamana minisiri kuntigi ma nin kɔni ye ŋaniya yira de olu fɛ u dabaliya banna an'u dusukun tɔɔrɔlen ka sanga ni muso hakɛ min ni o de sugantira gouvernement kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ in senfɛ soir de Bamako ka ɲɛfɔ la musolakaw b'a fɛ k'a jira transition maa ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u ye sariya sen dɔ sɔsɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko loi numéro 2015 052 min tara décembre kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san tan duuru o sariya sen o bɛ musolakaw ka koɲɛw ta ni k'a don ba la jɔyɔrɔ minnu ni o b'an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ bolodengɔni sin jɔyɔrɔw Ha ka jan ka taa se ayiwa kalafili jɔyɔrɔw ma ko musow ni jɔyɔrɔ ka kan ka sanga ni ni sariyasen ye ɲɔgɔnkunbɛnyɔrɔ min b'an ka jamana faaba kɔnɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko centre awa keyita ale bi le soir de bamako ka ɲɛfɔ la musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen de fɔlɔ u ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jɛkulu kura mɔgɔw sugandili ma u labanna tuguni o hakilina in de senfɛ k'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ an'u ka kɔkɔrɔmadon bɛ transition mɔgɔw ye u bɛna bila minɛ min kɔnɔ u seko n'u dama yira an'u ka hakilina n'u ka dɛmɛ min ye u n'a ta ni ka transition mɔgɔw sɛgɛrɛ nka u n'a ta bɛɛ nka min bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ soir de bamako ka fɔ la muso naani gouvernement kɔnɔ min ye mɔgɔ mugan ani duuru ye n'i y'a jate kɛmɛ o kɛmɛ i ka dɔ sara tan ani wɔɔrɔ o de ye musolakaw ta ye u dun y'a yira k'a fɔ sariya sen min bɛ olu ka koɲɛ kunna o y'a yira k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi saba ɲɔgɔn na o jɔyɔrɔ de kan ka di musolakaw ma o kuma na u y'a ɲini jamana transition ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ don teliman an'a nɔgɔni fɛ ka se ka ko dɔw sigi sen ka joona walasa fili min ni u filɛ k'a kɛ sariya in kɔnɔ a fili ka se ka lakile a kana se ka kɛ yɔrɔ janfɛfɛn ye An bɛ segin ka na hali bi ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ dɔgɔkun kelen jamana fasiri gafew ka sɛbɛnni kɛlenw ye dakun minnu ni o ye jamana fasiri gafetigiw kɔni ka dabajiw an'u ka kalimu kɔni sɛbɛkɔrɔ nɔ an da bɛ ka se olu ma sisan an bɛ se dakun min ma o ye dakun naaninan ye ka sanga ni maa minnu ni olu tun kun minɛnen don n'o o ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ye hakililajigin na min ye musa tɛnbine depite ka taa se docteur bubu sise ma olu minɛni min kun kɛlen bɛ an ka fanga jasobaw fɛ olu bilala an bɛ waati min ko sisan o bilali min ni o de kɛra o fana kɛra dakun ye dakun min ni an ka jamana fasiri gafew u kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛn journal l'indépendant an bɛ se k'a fɔ ale de y'i bolo bila a ji la fɔlɔ ka sanga ni u ka jumadon bɔli ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ a bɛ se mɔgɔ tan ani kelen ɲɔgɔnna ma sivili kunda politikimɔgɔ ale ni sɔrɔdasi kunda olu de tun kun minɛnen don cnsp jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ kabiri an ka jamana kuntigi kɔrɔ elhaji ibrahim bubakar keyita ale kɛlen kɔfɛ ka jɛ fanga kɔ l'indépendant labanna ka taa ɲɛfɛ ka tɛntɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ sivili ɲɛmɔgɔw ale ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu ni olu tun kun minɛna kudeta kɛlen kɔfɛ u labilala araba don octobre kalo tile wolonwula hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra su fɛ waati min ni su yɛrɛ tun kɔrɔbara kosɛbɛ ka sanga ni farafinna tilebinyanfan tɔnba n'a bɛ fɔ ale ma ko CEDEAO olu ka laɲini ani u ka wajibiya ye an bɛ se k'a fɔ o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ fana tun kun ye laɲini kɔni kɛ ni ka tila ka laban ka sɛbɛkɔrɔ sinsin ka kan n'o ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka tɔnba ka taa se ayiwa min ye an ka jamana yɛrɛ cour suprême o procureur général ma an bɛ min fɔ aw ye o de ye k'a fɔ maa damadɔ kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni bilala mɔgɔ damadɔ kɔni bɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ olu ka bilali tɛ yɔrɔ jan bilali ye u kɔni b'u ka so nka u bɛ bila kiiriso mɔgɔw ka bolo kan ni wulikajɔw walima ɲininkaliw mana kɛ k'u bɛ ta k'u sɛgɛrɛ don min na u ka na ka na kiiriso tigilamɔgɔw ka wele jaabi journal l'indépendant y'a jira k'a fɔ ale bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ tan ani kelen minnu ni o ye marabakɔrɔw ye olu bilali min ni o de kɛlen filɛ nin a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ CEDEAO ye bagabaga kɛ o ye kelen ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka tɔn olu fana ye ladilikan ni kangari gɛlɛnw ta diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma AMDH ka taa se CNDH ma ale ni Amnesty International u caman bɛ yen minnu ni olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye fanga kɛ ka tɛmɛ n'olu minɛnen bɛ sɔrɔdasiw bolo u marakun tɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'u labila walasa baara bolodalen minnu bɛ ka sigi senkan don nataw la olu ka minɛni kana kɛ sababu ye ka kɛ kale a ko ɲɛ na an bɛ min da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali bi journal l'indépendant mɔgɔw ka fɔ la o de ye k'a fɔ CEDEAO ka ɲinifɛn n'u ka laɲini tɔ ye kelen pe o ye CNSP jɛkulu o bɛ se ka tan ni k'a yɛrɛkɛ cogo min na hali bi ka sanga ni o dakun kelen ye coyi journal le soir de bamako ale fana ye tɛntɛli kɛ ka sanga ni nin dakun ye an filɛ ka dakun min kɔni ta nin ni o ye marabaa kɔrɔw olu bilali ye le soir de bamako ka ɲɛbilaw la u y'a jira k'a fɔ kudeta kɛlen kɔfɛ maa minnu ni olu tun kun minɛna sɔrɔdasiw fɛ ko mɔgɔ kɔni bɛ se k'i hakilila tigɛ a kan ka fan filɛ waati min na i ko sisan min ye a mɔgɔ kofɔlen ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bilala ko kɛcogo wɛrɛ tun kun tɛ a la a kun tɛ se ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la ni nin tɛ n'o de ye ninnu bilali ye journal le soir de bamako ka ɲɛfɔli la hali bi a y'a jira k'a fɔ o malidenw fana ka ca minnu ni olu nisɔndiyara ka sanga ni nin politikimɔgɔw ani nin sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bilalen ninnu ye u y'a jira k'a fɔ laadalako la ni fanga jaso kɛra kuma o kuma a bɛ tugu ni maa caman de minɛni ye o maa caman minnu ni o bɛ minɛ sɔrɔdasiw bɛ minɛ cogo min na politiki ɲɛmɔgɔw bɛ minɛ ten nka maa bɛ se k'a fɔ kudeta min ni o de kɛra utikalo tile tan ani seegin don ko minnu ni olu de minɛna k'a waleya tun bɛ i n'a fɔ k'a daminɛ ayiwa tajurusara b'a la kelen ayiwa filanan kiiri damakɛɲɛbaliya ani ko ɲɛnawoloma fana kɛra mɔgɔ minɛtaw la zurunali in ka fɔ la ni o ye le soir de bamako ye soir de bamako y'a jira k'a fɔ maliden caman ye u ka dabaliban jira mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ hakili tun kun b'a kan k'a fɔ olu ka kan ka minɛ ko olu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛnɛ kɔrɔ u bɛɛ ye ba tigɛ k'a sɔrɔ jɔrɔnako walima bagabagako ma ta k'u sɛgɛrɛ le soir de bamako ka ɲɛfɔli la hali bi min ye ninnu bilali ye ko maa bɛ se k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye hali bi cedeao bɛ se ka ji k'a ka min nɔ ka dɔ fara hali ka ja ka dɔgɔkun damadɔ di hali bi an ka furancɛrɔ fanga mɔgɔw ma walasa baara tɔ min ni o de bɛ kɔfɛ n'o y'u ka laɲini ye o bɛ se ka sabati a ɲɛma o laɲini tɛ dɔwɛrɛ min ye cnsp jɛkulu ye a bɛ se ka taa ni k'a yɛrɛ kɛ cogo min na nouvel horizon ale fana ye fila fila ta waleya in na ka sanga ni dakun in ye ni o de ye k'a fɔ maa minnu ni olu tun bɛ mara in na ka kɔrɔ olu bilali min kɛra sɔrɔdasiw fɛ nouvel horizon ye dɔ fɔ a la nouvel horizon ka bɔli la ka sanga ni jumadon ye u y'a jira K'a fɔ minnu bɛ yen ni olu tun kun minɛna, i k'a dɔn mɔgɔ damadɔ kɔni bɛ yen nɔ, hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ taara so, Nouvel Horizon seginna a kan k'a fɔ Docteur Boubou Cissé, Moussa Timbiné ani General Ibrahim Dahirou Dembele ka taa se General Mbemba Moussa Keita ma, olu kɔni bɛ to an ka kiiriso tigilamɔgɔw ka bolo kan. Nin maakɔrɔ minnu ni an ka jamanakuntigi kɔrɔ ka dannaya tun kun bɛ u kan, hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ jamana kɔkan nin waati in na furakɛli la, ko maakɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen labilala araba su k'a dugu jɛ alamisa la nouvel horizon fana ye sinsin kɛ a kuma kan k'a kuma sɔnji la k'a fɔ CEDEAO nɔba bɛ ninnu bilali la ka taa se diɲɛ seleke naani setigi jamanaw olu ka tɔn ma ale ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ wulikajɔ fana kɛra tɔnw fɛ minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma maa minnu ni olu bilala a langulomaw min ye nouvel horizon ye olu ye tan dɔgɔma kɛ min ye minisirikuntigi kɔrɔ docteur bubu sise ale b'a la assemblée nationale président n'o ye musa tenbine ale b'a la généraliw ibrahim dahiru danbele nbɛnba musa keita umar euh, dan ka taa se eh, wahun kone bukari kojo abduraman babi abdulayi kulubali musaf darabo ale ni colonel major fagimba kansayi nouvel horizon ye ninnu ka tandɔgɔmaw kɛ ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ninnu bilala fɛn min ye les échos ye olu fana da delen ma to ka sanga ni marabakɔrɔw bilali ye les échos kɔni y'a yira k'a fɔ fangakɔrɔ mɔɔ bilali min kɔni kɛlen filɛ nin nin kɔni ye hakilina ɲumanba de ye min taara sɔrɔdasiw fɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma u y'a yira u ka dantigɛliw kɔnɔna na K'a fɔ olu fana bɛ hakililajigin kɛ ka tila ka laban ka kɔrɔfɔ in sɔn ji la tuguni k'a fɔ ninnu bilali a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min ye CEDEAO ka wuli ka jɔ ye ka taa se min ye adamadenya hakɛw lafasali tɔn olu ka wuli ka jɔ ye o de kun nana cɛ ni ninnu bilali ye min ye les échos mɔɔw ye u y'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kuncɛtɔ min dɔgɔkun kura min daminɛtɔ filɛ o kuncɛtɔ n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ fɛn min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ale min ye Ghana jamanakuntigi ye n'o ye Nana Akufo Addo a ka kan ka na tile kelen hakaja tile fila taama na an ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni CEDEAO ka laɲini ani CEDEAO ka ɲinifɛnw ye hali bi fɔtaw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na walasa don nataw la an ka jamana hakili bɛ basigi ni kolosuma min na o bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛ bi naani ma an bɛ sɔrɔ ka dɔgɔkun fasiri gafe jɛmukan kuncɛ ni fatuli kunnafoni kunnafoni min ni a kɔni a bɔra ka bin a kunnafoni dalen maliden cɛman ani maliden musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛn ma ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kunnafonidilaw ye a kɛra i n'a fɔ gabakuru firila ntoriw ma ji la bɛɛ lajɛlen de sumana bɛɛ lajɛlen de mankan dara an ka kunnafonidi so min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko studio tamani n'ale jabala ye bamakɔ ye olu ka kunnafonidi so ɲɛmɔgɔ ni o ye isa fakaba sisɔkɔ ye an dabaa ma ye ale minniji dɔgɔya an bɛ dugawu don de kɛ mali ani farafinna ha ka ja ka taa se diɲɛ seleke naani kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an dusukun kɛ kelen ye ka foli k'a ta ka ɲɛsin banbaatɔ somɔgɔw ma an bɛ dugawu don de kɛ yarabi ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛna taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛw fana ɲɛ k'an ta don makɔnɔ